aundi su poderi e sa sociedadi parint sighiri regulas cirdinas e stabilias annantis, ddui est chini arrennescit a si movi cun trassas, galania e intelligenzia, disfidendi is cunvenius socialis chene perdi su controllu de sa situazioni. Custa capacidadi de cumprendi sa natura de is ominis, de giogai cun sa debilesa allena, benit a essi un'arma fina fina ma poderosa. Su rollu de sa femina, bortas meda, benit cunsiderau segundariu, innoi perou benit biu a s'imbressi. Chini benit ammischinau si svelat imbecis su motori beridadori de is acuntessius. Cun lebiesa e beffas, si giogat apitzus de is atobius e is relatzionis intra feminas e mascus, intra is chimeras de s'amori e is trassas de chini cun intelligenzia arrennescit a manigiai totu chene mai si fai binci. Custus temas, atualis immoi puru, benint a foras bellus bivus in cust'opera ca cun geniu, e spassiu si donat una riflessioni a pitzus de sa sociedadi e de is rollus de is mascus e de is feminas. De ita seus fueddendi? De sa locandiera de Carlo Goldoni. In sa citadi de Firenze, in unu tempus chi no est ne tropu acanta ne tropu a largu, s'agatat una locanda antiga, Unu logu aundi is istorias de sa genti s'ammisturant cun is bisus e is amoris nascint e morint cumenti is follas in atòngiu. Custa locanda posta in unu carigheddu strintu e prenu de vida, est unu tretu naturali de passionis e de misterius chi no podint essi contaus, de miradas cuadas e de suspirus chi si perdint in s'ària de sa noti. Sa meri de sa locanda est una fèmina bella e scida. Mirandolina, una reina in su regnu suu piticu, chi cun d'unu risixeddu sceti fait perdi sa conca a totus is ominis chi intrant in domu sua, siat chi siant nobilis o poberus, giovanus o becius. Ma cali est po diaderus S'istòria de sa locandiera. Intra is òspitis prus importantis nc'est su Caballeri de Ripafrata, unu nòbili orgogliosu e ostinau chi si bantat de no tenni debilesas po is fèminas, ma chi forsis cuat unu coru prus tèneru de su chi bolit amiti. A su conti de Alba Fiorita, unu sennori arricu e generosu chi corteggiat sa locandiera arregalendindi prendas de valori e cerchendi de cumporai s'amori cun s'oru e is brillantis, e su marchesu de Forlimpopoli, unu nobili scasciau e melanconicu, chi tenit sceti su titulu po vantai, ma chi in fundu de su coru suu esti forsi su prus leali de totus. Mirandolina est una fèmina chi conoscit beni s'arte de s'ingannu, una maistra rafinada de sa sedutzioni chi at imparau a giogai cun is sentimentus cumenti unu musicista virtuosu cun is notas suas, tessendi melodias de passioni e disìgius. Mirandolina, cun sa sutilesa de una stratega esperta, decidit de acetai su cortegiamentu de su caballeri de Ripafratta. No po amori beru, eh no, ma sceti po fai biri cun maestria e determinazioni chi no esistidi omini chi potzat arresisti a s'incantu suu, mancu su prus orgogliosu e ostinau. Su giogu si farit sempri prus perigulosu cumenti unu fogu chi alluit in d'una notti forti de bentu furiosu, illuminendi is umbras de sa locanda cun sa luxi de is passionis proibidas. Ma in custus giogus de ingannus e de aparentzia, sa beridadi de su coru no podit abarrai cuada po sempri. In is umbras de sa noti, in is silentzius longus, sa beridadi cumentzat a si fai biri cumenti cumenti una luxi debili chi crescit a pagu a pagu. Mirandolina depit afrontai is cunseguèntzias de is atzionis suas in unu mundu aundi s'amori podit essi un'arma a dus tallus chi podit ferri tantu chini dda manigiat cumenti chini dda arretzit. In custu teatru de is passionis umana dogna personàgiu depit afrontai no sceti is atrus ma fintzas a issa etotu in unu momentu de beridadi chi podit essi tantu liberadori cumenti dolorosu. Beni, seus torraus in su studiu unu, gràtzias a Piero Murenu po custa bella sinossi cumenti dònnia borta. E imoi seus prontus a fueddai apitzus de cust'òpera, sa prima italiana de un autore italianu chi portaus in custa trasmissioni, chi est Sa locandiera de Carlo Goldoni, e seus imparis cumenti dònnia borta, cumenti dònnia dì, arribbat a su pràngiu, innoi arribbat Filippu Salaris. Eh mancu mali chi arribat a su prangiu. Saludi a totus. Ti pensasta a calincuna cosa prus legia no? No no. No no ca femu a cantenai no? No no. Oi apu detzidiu, bistu chi seus fadendi una cosa chi fait arriri, de fai totu, de essi seriu, seriu meda Poita oi chistionendi de sa locandiera tocat a pigai callincunu fueddu de custa storia e dd'aguantai in d'una manera seria meda. Ascurta, sigumenti sa genti est dromendi si a domu, podis acabai custa strollichèntzia o depis tresinai sa cosa fintzas a s'acabu? E mancai sa genti si ddu castiat de noti, su notti, e si nci dromidi, e dd'agiudu. Dromei, dromei. No. No. Torra. Sa locandiera, ita si contas cust'orta, Fili? Cust'est ua pregunta o is preguntas funt ita si contas? E intzà, e cumenti cantu. Depis arribbai innoi preparau. Deu seu preparau, però. Deu non depu mancu nai, Filipu, ita si contas, tu depis cumentzai a fueddai. E intzandus tui depis sciri. Non serbu a nudda deu. Sa prossima 'orta ddu fatzu comente a tipu Pieru, chi issa non sceti deu, fatzu a biei custu, cust'atru. Duncas nci ndi funt medas de cosas de nai in sa locandiera. Antis de totu non si depeus scaresci ca cust'opera est scritta meda tempus fadi. Candu? Candu, eh non mi dd'arregordu sa data. Nau deu, milliseticentucincuantadus.

E fia narendi, a parti custa cosa chi m'asi fattu fai e Apo fattu nudda. No no ma ben. Tando tanti là ca mi fais tui puru is preguntas mi circas de fai is arratoneras. E ma deu bengu innoi a tipu espertu invecias no sciu nudda. No espertu psicologicu. Ah anda beni. De teatru. De teatru seu tzerriau sa sos pittideus. Ma chi seu sciu però. Ddu sciu però innoi depi si fueddai su de sa psicologia ma cumenti arribaus fia nendi fia nendi ci ndi funt medas de temas a intro de custa de cust'opera non si depeus scaresci però ca cust'opera est iscrita po fai arriri e duncas dda depeus pigai coment'est ci funt topos nc'est su topos letterarius topoi letterarius ca ca currint a intro de s'opera Tui topis chi currint a intro de s'opera? No no no seu arriendi po atera cosa no po una cosa aici strollica no poita immoi cun topoi as pigau puntus un'atera borta e. Eh gratzias fia narendi podeus fai u' analisi de sa figura de sa locandiera de Mirandolina. Dda podeus fai però non si depeus iscaresci ca custa cosa depit sempri fai arriri. Naraus ca e innoi chi nc'est calincunu prus preparau de mei ddu podit nai custa est una de is. Però non ddu podit nai poita est a de agoa de sa telecamera. Ddu podit nai a pustis. Ah a pustis. Custa nc'est stetia sa rivolutzioni cun cun su grandu Carlu Goldoni At arrivoluzionau totu, at tirau is màscheras po calincuna de custas cummèdias, naraus diaici, e sa figura de Mirandolina est in calincuna manera sa figura de Colombina, chi innantis portat sa mascheredda pitichedda pitichedda, e imoi is piciocheddas, is pipias non sciu chi ancora si bistint de Mirandolina, Arlechinu, e atrus diaici, però issa est una figura de cussas chi fait trassas, murigat, fait is cosas, u' paghixeddu ruffiana, colombina. E agataus custu custas cosas, frimas, innoi puru in sa locandiera. Meda bortas dd'ant fata a tipu a tipu cosas de fai arriri, ma nci est stètia puru una specie de sceneggiau cosa po sa televisioni italiana de Visconti, Luchino Visconti, iat fatu custa, nci fiat Mariangela Melato ca fadiat sa locandiera E fiat una cosa chi ti fadiat azzuzzudai is pilus, poita fia totu tristu, fiat postu in Venezia, invecis de de su logu de solitu s'imperat po po po ponni in opera custa custa cummedia e ci fiat sa pesti puru e duncas arrori, si bidiant cussus cun su nasu diaici, su dottore 'e sa pesti e e pariat chi totus depiant morri de unu momentu a s'atru e su cavalieri de Ripafrata chi est cussu chi arribbat a pustis de is aterus fiat unu chi si fiat fuendi de sa pesti, depiant abarrai acorraus giai, ddi assimbillàt unu paghixeddu a sa maschera de sa morti arrubia de Edgar Allan Poe innoi sa genti acorrada, nc'est Prospero chi est cussu chi fait totu fait totu is puntinus po sa genti prus billantzosa de sa bidda. Cussu non fadia arriri, fadia sceti pentzai e inguni si si bidiat custa locandiera ca fiat sempri timorosa ca De unu momentu a s'atru is mascus chi nci fiant ingunis dd'acorrànt a una parti e gei ndi fadiant violentzia. Nci fiat custu timori e po custu po custu issa depiat arrexionai e nderitzai totu in d'una manera, apariciai a cuncodrai custu giogu po po fai in d'una manera de abarrai bia e abarrai issa sa chi cumandat aintru de sa locanda cosa sua. E mi at lassau unu paghixeddu trumentadu trumentau custa custa versioni e però m'est praxia poita calincuna tematica benit a pillu. Tematica chi est cussa matessi De de s'originali o no de prus de prus poita cussu fiat fatu tipu po fai arriri. Sa tematica chi ndi bessit a foras est cumenti issa, Mirandolina, circat de cumbati cussu chi imoi nci tzerriaus su patriarcau. Duncas nci funt is ominis, nc'est est su conti de de Albafiorita Alba, Albafiorita iat essi su marchesu de Forlimpopoli e su cavalieri de Ripafrata, totu genti chi parrit villantzosa. Unu de su conti e su marchesu funt diaici, funt unu su contrariu de s'ateru. E duncas custa est propriu una fotografia de cussus tempus. Unu fiat nobili e at pèrdiu totu, non potat prus dinai E duncas a issa ddi promittit dònnia cosa, t'apo a donai custu, t'apo a donai cust'ateru, pustis dinai non ndi tenit e issa parrit ca ddi promittit de abarrai cun issu, de andai cun issu, de andai a s'aposentu de letu, naraus diaici, poita est custu su giogu. E de s'atera parti nc'est su s'ateru personaggiu ch'est Est prenu 'e dinai, prenu prenu prenu e ddi bessit de is origas, però su titulu nobiliari dd'at pagau. Duncas est no est sa borghesia in calincuna manera, nc'est sa borghesia e nc'est sa nobiltadi chi est calendi asuta. M'arregordat m'arregordat s'ateru de apitzus de su fueddau Giardinu de matas de cerèxias. Si si si. Nc'est custa cosa e dda simbillat in calincunu modu po custa cosa. E ingunis puru teneus is arrastus de sa comedia de s'arti, poita su personaggiu chi non potat prus dinai chi est nobili est una specie de capitanu Candu tirat a foras su spadoni ndi bessit una spadixedda pitichedda pitichedda totu truncada poita no portat prus nobiltadi issu e duncas sa spada est truncada e arruinada e po su giogu chi faint chi si fait in custa in custas cummedias sa spada truncada est puru sa virilidadi, naraus diaici, chi est a metadi, poita non nci dda fait prus. E depeus nai ca custus dus, su conti e su marchesu, bivint inguni, si bivint aintru 'e sa locanda. E nc'est u' atru personaggiu, Fabriziu, si nd'est scaresciu sempri de Fabriziu. Fabriziu est est cussu chi agiudat a Mirandolina a fai is cosas, issa cumandat, fait calincuna cosa, Fabriziu est sempri inguni e dda amat, dda stimat e circat de no dda fai pigai de is atrus, timit. E poita issa non fiat promitia a issu? Fiat promitia a issu de su babbu, però issa no ddu 'oliat. E issu est una speci de brighella. Brighella chi est unu servu chi passaus is tempus at isrebiu meda e est sempri castiendi in calincuna manera su dinai. E custu chi ammanigiat is contus. Si si, però est intelligenti e agiudat. Certu. E duncas innoi nc'est su patriarcau, però seus chistionendi de su millisetixentus, non podeus fai cunfrontus cun imoi po custa tematica No ci ndi fiat propriu, no mancu fiat pentzau su patriarcau, fiat cosa acrarada, fiat cussu e no ci fiat de cambiau, de cambiai. Mancu nci pentzant ca ca sa femina podiat tenni custu rollu bellu, miras particularis po issa etotu, po issa etotu e Duncas sa figura de custa femina est de importu poita cambiat in calincuna manera s'idea de sa femina chi no chi no cumandat in d'una femina chi cumandat e chi olit cumandai, olit abarrai ingunis a su cumandu de totu sa situazioni, però nd'arribat unu mascu chi est su cavalieri de Ripafrata e issa sbrivillitzu a sa conca e si pentzat, ma incapas custu nanca non mi 'olit, mi tratat cumenti 'e scimpra e ita fatzu, ah incapas ddu fatzu innamorai e a nosus imoi podit parri una cosa u' pagheddu mala

E duncas ddu depeus pigai cumenti a giogu de sa cumedia. Ma chi nosu andaus imoi a pentzai a sa cumedia nosta, poita non si depeus scaresci chi innoi puru in Sardinnia teneus sa cumedia, sa cumedia. Ancora oi funtzionat. Ancora oi funtzionat e benit unu, nareus, genti a ddas biri Difatis, ah, faint sa cumediedda, tocat chi andaus. Sa cumedia sarda. Sarda, sarda, in sardu. In sardu. O giai giai totu in sardu, mesu sardu, mesu italianu. E sa cumedia puru innoi, mancai esti ambientada oi, portat sempri cussus topoi ca torrant, torrant, torrant. Benint de sa cumedia romana de sa farsa romana e e cussus abarrant su srebidori chi portat sa menti fina acutza chi fait trassas e custa Mirandolina dda bieus e e nc'est custu puru in sa cumedia sarda. Deu m'arregodu, no bollu nai, nci funt is mascaras in sa cumedia sarda puru in callincuna manera, cioè su scimpru de sa bidda, cioè sempri custas funt, poita faint arriri e poita est traditzioni. Cioè sa femina chi cumandat in domu, su maridu chi est sempri afora de domu. Bellus. Cussu sempri imbriagu. Cussu sempri imbriagu. Funt mascaras custas puru chi benint de su passau. Certu. E e chi ancora e ancora ddas ant repitias e funt arribadas fintzas a nosu e si funt amesturadas cun ateras cosas italianas ma ddu bius ca est diferenti sa produtzioni sarda de cummedia e nosu seus abituaus a pentzai chi sa cummedia siat una cosa amatoriali ca faint is cumpangias de bidda est berus funt cosas puru amatorialis Però is cummedias nci ndi funt meda, medas scritas de medas scritoris ca funt boboeddus. Faint arriri. Scritoris chi ant fatu bellus contus de cummedias, portant esperientzia meda, apitzus de sa drammaturgia de is cummedias sardas. E non nci, non est ca fuant cosas po fai arriri sceti diaici. Chini scriit e scriit meda nci dda fait. Deu m'arregordu a Cuartu, mi parit chi ddu faint in Sant'Antoniu, nc'est, non m'arregordu mai, nc'est un auditoriu ma undi nc'est sa sa cresia e inguni si faint cummedias meda, dogna annu, nc'est sempri unu muntoni 'e genti E poita chistionat de sa genti sa cumedia e fait arriri fait ispreviai sa genti, custu est su traballu de sa cumedia, de cussu tipu de cumedia, de su traballu est arriri de nosu a totu, mancai callincuna borta sa cumedia fait arriri de prus debilis E custu no est bellu, mancai meda bortas. E poita fiant giogus bècius. Sì fiant giogus bècius. Sì fadiat custa cosa, sa comicidadi est una cosa chi mudat cumparada a is tempus, a sa cultura chi crescit e a is traditzionis e cosa, a bortas medas in su passau po arriri si pigat de mira su prus dèbili E arriiant de cussu. E arriiant totus. Immoi una cosa de aici non si podit prus fai, non fait mancu prus arriri, seus cambiaus. Non sciu, no est sempri diaici. Deu nau in is rapresentatzionis. Sì sì podit essi, no est sempri. Calincunu chi est prus acutzu de conca non nci dda ponit custa cosa, calincunu scritori. No, però fintzas is annus otanta chi andas a biri puru is filmis. Sì sì Nci fiant sempri e bortas medas fiat su sardu. Chi andas a biri cussus becius de Jerry Calà po nai. Sì sì. Ci fiat sempri Sandru Ghiani. Sandru Ghiani. Ti dd'arrecordas s'ator Sandru Ghiani? Fiat sempri aici. Fiat sempri de aici e fadiat sa parti de su sardu unu pagu scimproteddu. Sì sì. Ca podiant stroci, podiant pigai in giru. Eh ma sa cosa est chi nosus a totu eus fatu diaici eh. Eh. Poita nc'est sempri su sardu chi no cumprendet s'italianu, chi strupiat is fueddus in italianu e ndi bessint mancai malus fueddus e sempri nosus a totu si pigaus in giru, ma no si pigaus in giru beni, no ndi bessius beni de custa de custu cuadru, ndi bessius a tipu scimprus nci funt cussus chi funt prus in artu ca parit ca chi ant portau traballu, ita ndi sciu su dottori, s'ingegneri e nci funt cussus cun sa cultura e invecis su sardu, s'urtimu, portat sa menti fina calincuna 'orta però non nci dda fait a nai is cosas in italianu e ddas strupiat e no est non funtzionat solu diaici in Sardigna. Certu. Però depeus pentzai nosus a totu ca depeus fai produtzionis innui podeus ammustai su chi seus diaderus, podit sempri fai arriri, però si pigai a scimprus a sous mi parrit propriu una cosa scimpra. E propriu a si donai su pei a nosu etotu. E cumenti s'atacai e si donai unu granciu in su paneri boh non servit a nudda. Depis essi bravu po fai una cosa de poita. Est tipu Cristiano Ronaldo, chene palloni però. Chene palloni, si si ddu 'ogas su palloni a boccia E atra cosa chi bolia nai fiat custa, mancai t'arregordas tui puru, fiat sighendi unu, Nicolò, fiat sighendi unu cursu de. E ddu naraus est unu regista, regista, attori, de Olbia, de una compangia chi si zerriat Deamater, Si si. Nci at traballau cun nosu. Meda non fait. Medas bortas medas. Bortas medas. E issu fiat sighendi unu cursu de de cumenti nai sceneggiatura po scriri po su teatru innoi in Casteddu fiat arribbada custa de no sciu innui in Italia E ddi narat e poita bosatrus in Sardinnia no teneis is drammaturgus chi chi ant scritu no no iscrieis? Acabat a sèri tui chi no ddus connoscis. Poita nci nd'est meda genti chi at scritu e genti meda chi at scritu cosas bellas Chi tui no ddas cunnoscis, poita ndi bessiri de sa Sardìnnia, cumenti atoris, cumenti cumpangias, no est fàcili, nc'est su mari in mesu, imoi no nc'est prus mancu sa, gei gei, sa continuidadi territoriali. Tui no podis pigai u' furgoni, nci fichis totu sa scenografia e partiri cumenti chi ses, depis fai su biagiu de s'isperanza, de sa spera. E depis spendi unu muntoni dinai po fai una cosa diaici ancora. Imbecis chi tui bivis a Roma ti fais su girixeddu de is biddas chi ci funt ingunis, mancai fais cincuxentu, cincuxentu innoi personas chi bint su spetaculu, cincuxentu billetus innoi billetus incuddai, ti ses fatu trexentus chilometrus Imbecis su mari non ddu depis traessai, o ti nci andas a Milanu e fais su dopu. Tirai a nord a Milanu o tirai abaciu a Palermu puru. Chi deu mi depu portai una valligia, incapas sceti sa valligia funt sessanta eurus. Certu. No, no po fai su susuncu, però candu tui depis traballai ddi depis fai is contus. Ti depis portai afatu una scenografia, no est cosa simpli. No, si no ddu fais po sa gloria. E sa gloria non si dda donat nemus. Immoi fueddendi apitzus de sa gloria deu apu tzerriau unu gloria gloriosu ah no pentzat si tzerriat gloria no sciu e deu circu sempri unu acapiu po tzerriai s'ospiti mancai no centraiat nudda no centraiat nudda però deu s'urtimu fueddu chi naras tui deu ddu imperu e tzerriu su s'ospiti de puntada E oi apu tzerriau un'atori e buratineri puru chi cun sa cummedia at giogau meda, at traballau meda, ndi scit meda de cummedia. Gabas prus de mei. Prus de tui, prus de mei. Prus de tui si. Prus de mei nci bolit pagu de cummedia. Mi ddu depu nai deu etotu a solu, as biu, seu prexau. Andat beni, chi tui ses prexau, deu seu prexau de prus E tzerriaus un atru prexau prus de nosu. S'atore buratineri Daniele Pettinau. Beni beniu, beni arribbau Daniele. Saludi, saludi a totus. Saludi. Saludi e. Trigu e trigu e trigu. E non segaus su trigu. E intzandus. Basta. Trigus prigu mi benit a conca, d'apu po fenai. E est bellu chi poita issu issu est unu de cussus chi callincuna chi ddi bessit callincuna cosa in conca ddi bessit de sa buca puru. E certu poita ses affezionau a sa commedia de s'arte aundi s'improvvisat e abarrat su tema de oi chi ddu seus a tocai. E issu moi beni. E issu moi beni. Po cussu ddu tzerriu. Seu innoi po cussu, mi eis carrigau troppu immoi tengu unu pagu de de ansia de prestatzioni, si narat diaici in sardu, no s'ansia de prestatzioni non nd'at mi dd'apu inventau deu. Ma is atrus non ndi portant ansia de prestatzioni, funt sempri prontus, funt stoicus, cumenti unu bronzu, no ddus as biu deretus, funt diaici e diaici. Nc'est puru cussa conca pasciu.

Ennantis de sa cumedia de s'arti e po cussu chi ses innoi tui. Si si, comente at nau beni prima Filippo. Filippo si tzerriat. Filippo, sa comedia, at nau totu cussu chi depemu nai deu. No no, sa comedia de s'arti est unu tema meda importanti candu chistionaus de sa locandiera, candu chistionaus de Goldoni in generali, poita est unu de is tres principalis artistas chi de piticheddus funt fuius de domu po andai si narat cun su circu no, ma issus funt fuius de domo po girai fai is bagamundus cun sa commedia de s'arte, cun una cumpangia de commedia de s'arte. Goldoni est unu, Molière est un'atteru chi at fatu sa sa propria esperienzia e Shakespeare at fatu su propriu e totus si portant in su traballu chi faint, in is traballus chi faint custu custu forti arrastu de cussu chi fiat sa commedia de s'arti. Is caratteris, cumenti at nau Filippu, is personaggius in sa locandiera podeus biri chi funt presenti imoi etotu, su preogu arresuscitau e su popolanu binci sempri. Sa cosa meda rivoluzionaria de sa locandiera est chi est sa prima 'orta chi una femina 'e e protagonista de un'òpera, però depeus nai una cosa, che in cussu periodu non fiat meda istràngiu biri una fèmina cumandendi, in su in sa commedia de s'arti teneus su grandu esèmpiu de Isabella Andreini, che est stètia una grandissima imprendidora de de teatru e biviat a cuaddu tra su millecincucentu e milliseixentu E teniat una cumpangia chi giràt s'Europa cun cun sa cumpangia, po custu naraus chi non est sa prima 'orta chi una femina aici importanti in su teatru, però est sa prima 'orta siguramenti chi unu personaggiu femminili si si ponnit in. Si podit nai chi est sa primu opera aundi nc'est una femina protagonista, custu si podit nai. Si si e aici importanti po sa trama, po totu cussu chi est su spettaculu e sa commedia. E e innoi su rolu de sa femina tui cumenti ddu bisi? Ses de accordu cumenti at nau Filippu? Po parti si, poita si, poita su patriarcau, in cussu periodu, su patriarcau fiat meda meda meda struturau in sa societadi, fiat una cosa chi chi mancu sa genti cumenti at nau Filippu pensàt chi si podiat essiri de de una cosa diaici. Ci fiat Ci fiat e basta. Sa realidadi. Però nosu seus sardus e in Sardegna non fiat sa propriu cosa. Sa femina fiat bia in manera differenti. Eu penso chi su patriarcau in Sardegna est arribau in su periodu de su fascismu. Prima sa femina in su centru de sa Sardegna fiat considerada coment'e una dea, importanti, intelligenti e is ominis dda portant prus in considerazioni. E ci funt biddas ancora oindì aici, aundi sa femina est aici importanti, imoi fortunatamenti sa cultura stait stait agiudendi sa figura de sa femina at a essi prus importanti e ancora depeus fai meda traballu però e. Nci nd'est de binci e de sconciai però naraus una cosa chi come diceva Filippu ti seu sempri mentzionendi però. A tipu cumenti naràt sa bonanima. Est nau beni poita est. As pinnigau totu su chi depiat nai, po cussu e narendi cumenti narada Filippu. A cussus tempus. Non non podeus pentzai sa locandiera ambientada in un'atru periudu storicu. e de aici e in Firenze est in cussu in su millesetexentu sa mentalidadi fiat de aici de aici, tenit sensu in cussa manera, in cussu tempus, si in cussu tempus e in cussa manera, si tui pentzas a sa locandiera in un'atteru periodu storicu o in un'atteru logu pentzas a un'attera cosa, est unu liberamente tratto da No no est prus sa locandiera. In generali candu unu regista incumentzat a istudiai un'opera si ndi depit ghetai aintru no, si fai su bagnu aintru de s'opera e ndi essidi po ddi fai essiri s'opera cun cun su strumentu chi 'olit, però sa cosa importanti est cussu chi est su non ddu sciu cumenti nai su Su mussu sa sa sa e comenti chi tenit unu segretu aintru no, e e su su traballu de su regista est de ddu 'ogai a foras cun su strumentu chi 'olit, chi podiat essi sa danza, podiat essi sa musica, podiat essi is burattinus cumenti fatzu deu. Ah certu certu, e cali est su segretu innoi Cioè non fait a ddu nai, est segretu. Est unu segretu. Cando. Però unu ddu bollit sciri eh. Tu ddu scisi su segretu de sa locandiera? Non nd'apu cumprendiu. No no non nd'apu cumprendiu, si nau sa beridadi. sa locandiera e est interessanti meda po po po totu cussu chi passat a tundu de sa carateristica de s'innamorau de sa commedia, totus funt ammachiaus de s'amori po Mirandolina e a mei mi praxit biri chi est una commedia po totus, poita totus eus provaus cussa emozioni no? Totus si seus ammachiaus po amori e principalmenti in su periodu de s'adolescenza no? Candu unu s'ammacchiat e non cumprendit prus nudda e totu su mundu no cambiat completamenti est sa commedia chi prus portat custu custu messaggiu. Portat ormonis. Si meda meda, ma si dda depeus ambientai in unu periudu, deu pentzu subitu ad Arcore Penzu subitu, ca nos'at a fai arriri poita puru deu apu biu su scenegiau de Visconti chi est meda oscuru no est meda istrangiu, mancu a sa festa, no non fait arriri meda, però is atoris funt incredibilis i arrennescint a fai cumprendi custu custa bramosia, custa custu disigiu chi tenint po custa femina funt mostrus, no funt creaturas oscuras chi dda 'olint pigai e issa no si fait pigai de nemus, sceti de unu de su populu, de Fabriziu. E custa est un'atera carateristica chi nc'est in totus is comedias in generali, aundi su populu andat a bincit e bincit cun d'unu matrimoniu po esempiu, poita totus is cumedias de s'arti acabant o cun unu matrimoniu o cun una riconciliazioni in generali, cun sa paxi, o cun genti prena 'e dinai, o cun genti chi bincit meda dinai, genti papendi totus impari, però est sempri unu de su populu chi torrat a binci. e cussu in generali esti sa su sentidu de sa de chi si portanta is commedias. Poita is is attoris depianta donai custu spiritu de de rivalsa si podidi nai a su populu. Certu, depianta rapresentai totusu is si nanta is classis sociali no, ci fiada po esempiu ci fiada prima ddu femus naendi su borghesu, nc'est su cavalieri chi est cumenti su capitanu, meda forti, impetuosu, però a sa fini sempri su capitanu est forti e tenit presenza, tenit forza, tenit aggressivitadi, però a sa fini E si fait truncai de calincuna cosa. Poita bortas medas fiat tontu che perda su capitanu. Su capitanu fiat tontu che perda. No ma su cavalieri. No no su cavalieri. No su cavalieri no. E infati cun Goldoni totus custus caratteris chi in sa commedia fiant ridiculus, cun Goldoni custus caratteris funt, tennint prus psicologia cumenti fiat narendi Piero giustamente E si podit nai ca cumentzat a mudai su caratteri intzandus cumentzat a diventai personaggiu a pagu a pagu. Imbecis de maschera. Cun Goldoni, imbecis de maschera. Cumentzat a pinnigai calincuna cosa de de pentzamentus. Custu est beru po parti, chistionendi de Goldoni in generali. De Goldoni. Poita in sa locandiera

infati non fiat arlecchinu serbidori de dus padronis ma fiat truffaldinu, dd'at commissionau una commedia, at domandau a Goldoni de ddi scriri una commedia e dd'at scritu Su serbidori de dus padronis e custu truffaldinu dd'at utilizau sa mascara Nci funt in màscara, e is màscaras nci funt in s'Arlecchino serbidori de dus Padronis, est s'anellu de de collegamentu entre Intre unu, intre custu periodu su, si podit nai. In su sud de s'Italia at sighiu a bivi sa màschera puru De Filippo dd'at fatu Pulcinella cun sa màschera e immoi est torrada a si utilizai in America, in Germania Sa màscara est fondamentali. Immoi? Si, immoi etotu ci funt is comèdias e compangias chi intentant de ponni in scena is comèdias de s'arti etotu. In Venezia nc'est una Lo Stivalaccio Teatro, una cumpangia chi fait is comèdias de Goldoni chi non funt meda connotas e ddas fait immoi etotu ma cun una regia straordinaria Duncas no intentant sceti, nci arrennescint. Nci arrennescint, nci arrennescint. No, is americanus nci fant cussu chi bolint. Nosu eus giai nau tropu de is americanus in custa puntadas. E cali esti unu messaggiu chi portat immoi sa locandiera chi podit ancora portai immoi in custu tempus segundu tui Daniele? Chini? Nc'esti, chi nc'esti? Me non mi dd'asi pediu custa cosa però. Ma tui non ses unu ospiti. E domandasidda a issu. No poita, poita custas cosas deu ddas ddas pregontu a sa genti chi si setzit innoi in mesu, chi tui iast cambiau sa cadira. Chi setzi innoi? No, no, no. Però tui sighis a si setzi ingunis a sa manca. Orbè. Filippu si primat totu in d'una borta. Deu nau una cosa e tui naras chi sesi d'accordu. Andat beni, gràtzias, aici seu cuntentu. Aviu? Prexau? Bravu Daniele, nci 'oliat Daniele po apaxiai sa cosa. Sa confiantza in sei matessi, in su sentidu chi chi tui diaderus 'olis una cosa e sesi siguru de cussu chi 'olis, E Mirandolina dimostrat cussu, chi issa bollit fai innamorai su cavalieri e ci arrennescit, poita est meda meda cuncentrada in cussu chi est e tenit meda cunfiantza in matessi E tando su acontessidi cussu chi arrennesciat a fai is cosas, però custu est su significau chi deu de oi, deu omini de oi ti 'ongu e in su millesetexentu non potzu imaginai ita podiat essi cussu chi sa genti pentzàt, podit essi chi pentzat chi una femina podiat fai sa differenza e at essi protagonista. E dda fadiat puru mancai, me is bortas Poita ci fiant gherras, seu de acordu cun tui eh. Si ah eccu 'emu po nai depis nai ca ses de acordu. Si ci fiant gherras, is feminas castiant sa domu e is fillus, ma castiant 'olit nai no est chi abarrant inguni a castiai, castiant e depiant puru agatai dinai chi no abarrant chena nudda. E nc'est custu. Deu bollia agiungi custa cosa po incuadrai u' paghixeddu, po fai u' paghixeddu su cuadru storicu. Nosu pentzaus sempri ca is feminas ci fia sa cresia, totu is feminas no podiant fai custu, no podiant fai cust'aturu, fia berus, però ci fiant in custus tempus poita is cojas fiant cumbinadas e una sessualidadi chi fiat prus prus bia in calincuna manera, si podiat fit fiat craru ca is predis andant cun cun is feminas, non fiat ndi na ddu narat puru in Boccaccio e fiat e fiat in antis puru, atrus fadiant is cosas, su populu fiat portau a una sessualidadi bia E non si depiat non depiat tenni bregungia de custa cosa. Nosus immoi cun s'otuxentu, cun su noixentu certas certas cosas dd'eus u' paghixeddu postas prus in basciu, s'arrexoni in antis e is sensus e sa brenti e atera cosa puru chi nc'est prus asuta ponint beni a foras. Seus acanta acanta 'e ponni su bip innoi. Is ajajus nant poita non nci praxit sa televisioni no. Una parti est berus, ma chini at postu sa televisioni, chini est stetiu unu grandu impresariu de sa televisioni, est cussu chi poi fait custas cosas No chi fadiat custa. Eh no castiàt sa televisioni. No no cioè dda lassada a biri a is atrus. Però est interessanti poita dda lassada a is atrus chi castiant su drive-in mancai. Cussu ddu fadiat su drive-in. Issu fiat in domu fendi su bunga bunga. Però chi ci pentzas est diaici unu pagu, est cumenti chi nc'est unu unu poteri apitzus de tui Chi fait cussu chi 'ollit. E a tui ti lassat sceti castiai. Custa mi praxit. Podit essi cussu su segretu de sa locandiera. No seu siguru, ma deu nci 'ollu crei chi est custu. A su mancu unu nd'eus agatau. Su segretu fiat issu. Deu seu ancora arriendi poita at nau, issu ddu fadiat su drive-in e mi seu fatu sa tradutzioni in sardu de drive in. Lassaus a perdi. Lassaus a perdi. Immoi seus diaderus acanta acanta de ti ponni su bip Filippu. A mei? A tui e. Ti domaus sa faci cussu. No no deu apu sceti pensau is cosas e eccu. Però eccu issu no dd'at mai fata fai sa fiction de sa locandiera. Sa fiction est. Podiat essi e ambientara in Arcore. Comente a si no nant'est. Is còmicus si bendiant meda a is cortis de is arricus. No ddu scieus chi issu at at a tenìa sa netzessitadi de afatu de bendi is diritus po fai sa fiction. Custu no ddu scieus. Lory Del Santo sa locandiera. Aici fadeus. Lino Banfi, Marchese de Ripafratta. De no de de ita fiat marchesu de Forlimpopoli. Forlimpopoli però custa mi praxit, Jerry Calà ddi fadeus fai su cavalieri si mancat cussu s'atru de Albafiorita e ddu fait su Deu fia pentzendi a cussu chi fadiat sempri su su milanesu ca fadiat e su cumenti si tzerriat chi praxit a tui. Ah cussu chi fadiat su cumenda in sa fiction Ragazzi della terza C ti dd'arregordas. Si si si Uah tropu togu fiat. Tac tac no cussu Renato Pozzetto fiat tac E de su Pozzetto. Dd'eus fatu su cast segundu cumenti si podit ancora tzerriai calincunu su cumenda no nc'est prus però. Prima ddu fiast narendi chi sa comedia italiana at pigau meda de sa comedia chi fiat e si si in su tempus in su millesetexentu E sa commedia, sa locandiera fiat po arriri e si dda podeus immagginai puru diaici e e custus films chi praxint a Alessandru. Seu passau cumenti cussu chi castat films de serie B. Chi ses passau, fia to, at nau, at nau. U biri poita ddus connòsciu. Fiaus chistionendi in francesu, fiaus fadendi biri ca su frantzesu ddu cumprendiaus cun Marta Proietti

Ca issa dda podiat fai sa locandiera segundu me, nci fiat stetia beni. Però immoi mi faint is signus de sa regia cumenti donnia borta, is signus de sa regia innoi funt ajò acabaidda. Beni dda depeus acabai poita su tempus po nosu s'est spaciau Però no est ispacciau su tempus po Daniele poita est ancora biu est ancora biu no at acabau e t'eus tzerriau puru po ligi calincuna cosa, calincunu testu pinnigau de sa locandiera chi at a benni intrepretada magistralmenti de cussa grandu atora de Francesca Saba chi at a recitai imparis cun tui immoi e immoi intendeus La locandiera cun Daniele Pettinau e Francesca Saba. Miadidda, deu non nci bole benni innoi, est su dimoniu chi m'at trasigau innoi. Miadiddu, miadiddu, Mirandolina. Mo su signori cavalieri, serbidora sua seu. E cumenti istadi fustetti? Beni meda po dda serbiri. Seu unu pagu primau cun fustetti. E poita, signori? Poita at arrefutau sa buttilledda chi dd'apu mandada. E ita boliat chi mi ndi femu? Si ndi podia serbiri a s'abisongiu. Po caridadi 'e Deus, no seu una ca si svenit aici. M'est sutzèdiu oi chi non at a sutzedi mai prus. Stimada Mirandolina, no est chi s'accidenti est sutzèdiu po curpa mia. Eja, mi sa mi sa chi sa curpa est pròpriu sa sua. Sa mia, diaderus! Fustei m'at fatu bufai cussu maladitu binu de Borgogna e mi seu intèndia mali. Ma cumenti, possibili! Aici est totu. In s'aposentu cosa sua deu non nci ap'a benni mai prus. Apu cumprendiu beni? In s'aposentu miu fustetti non at a benni mai prus? Cumprendu su misteru, eja, ddu cumprendu, ma stimada, bengat, at a essi prexara. Custu ferru esti pagu callenti. Fabrizio, si s'atru ferru esti callenti, portaiddu. Mi fetza su prexeri Aguantit custa buttigliedda! Sa beridadi, cavalieri, deu arregaleddus non ndi pigu. Fustetti ddus at pigaus de su conti Albafiorita? A marolla, po no ddu disgustai. E bolit fai s'affrontu a mei, po mi disgustai? E ita dd'importat a fustetti chi una femina ddu disgustit? Giai is feminas non ddas podit biri. Ah, stimada Mirandolina, imoi non potzu nai diaici Signori Cavalieri Fostetti cambiat cumenti sa luna? Su cambiamentu miu no est bizzarrosu, est arribau po curpa de sa bellesa 'e cosa sua, de sa grazia 'e cosa sua. Ohi! Arresi! Non bolit chi arria? Mi fait brullas e non bolit chi deu arria. Ah, furbixedda, dda brullu, ah? Bai, piga custa butigliedda. Ah, gràtzias, gràtzias. Dda pighit o non dda pighit o mi fait furriai? Fabrizio, su ferru! Ma dda piga o non dda piga? Arràbiu, arràbiu. E dda ghetat diaici. Fabrizio!